an balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ ye nin waati an b'a fɔ les nouvelles sont très bonnes an ka armée c'est toujours ce que je dis

diinɛɲɛmɔgɔ ninnu ka ko la je crois que fɛn o fɛn kan ka fɔ min kan ka faamu ne hakili la ne ye n se kɛ o bɛɛ la mais mɔgɔw y'a préféré k'u tulo datugu u yɛrɛ ka ŋaniya kama k'a sɔrɔ n bɛ ka min fɔ u bɛɛ ɲɛ b'a tiɲɛ na donw tɛmɛna mali fanga ye ne yɛrɛ kɛlɛ kosɛbɛ fo ka tila ka planw tigɛ ne kama u bɛna taa ne datugu mahmoud dicko kama ka taa ni n ye biji la ka taa ni n ye gendarmerie la ka taa ni n ye tribunal la honnêtement ne kan ka mun fɔ bilen mali fanga ye diinɛɲɛmɔgɔw ka ko la an y'an se kɛ wulikajɔ min filɛ nin ye bi semasi mɔgɔw bolo u ye nin labɛn depuis mois de juin 2022 n'o ye salon ye nka a ma ɲɛ u bolo de a waati y'a sɔrɔ kidal rebɛliw u sigalen bɛ mali armée ka intention na u ye mankan daminɛ ani menasi ko mali gouvernement k'a fɛla jɛya accord d'alger application na sema ani semasi mɔgɔw ye ɲɔgɔnye kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ji jukɔrɔ k'u ka tɔw wele ka fara u kan u bɛ se ka fanga in bɔ yen cogo min a réunion fɛn o fɛn kɛra ne tun b'a bɛɛ kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ u kun ɲɛ tɛ ne na hakili bɛ minnu na olu bɛ n ka kuma kɔrɔ dɔn le 29 juin ne ye n kan ka maa o maa ladɔnniya nin janfa in na n y'a bɛɛ ladɔnniya

u ka o réunion na u ni mɔgɔ min ni mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u da sera o ma mais u ma sɔn ka marifatigi kulu ninnu kɛ u ka communiqué kɔnɔ mais o kuma nana réunion de la kidali terorisi minnu bɛ ka an ka sɔrɔdasiw faga bi ka batonw ci ka dugudenw faga u n'olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo réunion kɛnɛ kan u da sera a kuma ma an'u ye dozotɔn dɔw tɔgɔ fɔ ka mɔgɔ désigner mɔgɔ min kan ka taa olu démarcher ko olu cɛla mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu sɔnnen b'u ka fɔta ma san mara kɔnɔ ani mali eh, mɔpti mara kɔnɔna la objectif tun ye mun ye ko an ka jamana kɔrɔnfɛla kɛlɛ in ɲɛnabɔ cogo wɛrɛ ka ɲini a la min tɛ armée bɛ ka taa sira min kan ye o kuma kɔrɔ ye di sigikafɔ kɛlɛ kana taa ka kufa ni iyadi sɛgɛrɛ kɛlɛ kana taa ka kidali sɛgɛrɛ sigikafɔ ka kɛ an ni kufa ni iyad ka négocier depuis mois de juin laban 2022 u ye réunion kɛnɛ kan u ye min décidé nin de don j'ai toutes les preuves avec moi a point filanan récupérer la lutte du peuple ko sɔrɔsiw ye u ka kɛlɛ suɲɛ u ka fɛɛrɛ kɛ fanga bɛ bosi sɔrɔsiw la cogo min u filɛ k'o kelen de fɔ bi ko transition civile n'aw hakili b'a la waati gandi maliyɛn ye ne recevoir a ka plateau kan n y'a yira n ko groupe arméw ni politisiyɛn dɔw bɛ bɛnbɛn bɛɛ la n ko hali diinɛmɔgɔ dɔw b'a la dɔw wulila ka n lagosi ko a ye o ye ko preuve b'a bolo anw tɛna kuma kɛnɛma kuma ninnu t'anw ka ko ye mɛ ne kan ka maa minnu ladɔnniya n kun y'a bɛɛ ladɔnniya mɛ ne nan'a ye k'a fɔ fanga ɲɛna ne bilalen bɛ diinɛ kɛlɛli de la fanga bɛ tila ka jamana sew bila o diinɛ mɔgɔw ka bolo kan ka jamana medayiw ta k'a di u ma n'i m'i cogo dɔn e de bɛ kɛ maa jugu ye fana ko a seere bɛ ba kɔ

par rapport à la u ka hakilina o de ye maintenant ko k'u ye mɔgɔ minnu démarché minnu bɛ ka fɛn ɲɔgɔn fɛ n'olu n'olu bɛ pourparlers la i n'a fɔ n'an kun fɛla la k'a fɔ ko k'olu ka k'u lamɛn k'u ka kɛ o mɔgɔw de ye sima minnu bɛ kuma la notamment dana amasagu mɔgɔw fana bɛ sigikafɔ la o ni les chasseurs de

an balimaw nin wasara dalilu ye mɔgɔw ma minnu b'a fɛ ka faamuyali kɛ ne tɛna kuma wɛrɛ kɛ nin ko kunna bilen ayiwa diinɛmɔgɔw ka jamana ci ne tɛ n da don a kuma la tuguni ni fanga nana jamana kɔnɔ